Ịkụzi nkụzi n'ịntanetị Teaching on the Internet Ndewo This is Yvonne Chioma Mbanefo and the lesson for today is titled Ịkụzi nkụzi n'ịntanetị Teaching on the Internet and it's a story about a man

Please look closely at this thing. Ịsụ nsụ. Ịsụ nsụ. To stammer or to stutter. Ịsụ nsụ. Ịsụ nsụ. To stammer or to stutter.

to do for, for you to um, that action for you to do the action some more so kụzikwuoro m ihe gbasara ịnya ụgbọala teach me some more about driving or teach me some more about driving a car kụzikwuo to teach more. Ịma ọkwa to announce. Ọkwa is announcement. Ịma ọkwa is the act of announcing something. Ọ chọrọ ịma ọkwa maka ebe ọ na-aga. She wanted to make an announcement about where she was going. Ịma ọkwa to announce. Ndọrọ ndọrọ ndọrọ ndọrọ politics. Ndọrọ ndọrọ politics. But the full term is ndọrọ ndọrọ ọchịchị. So ndọrọ ndọrọ ọchịchị is politics as in governmental politics or or politics that has has to do with um the government or ruling. But ndọrọ ndọrọ on its own is just politics that can be applied to anything. Achọghị m ịbanye na ndọrọ ndọrọ gbasara ntutu ụmụ nwanyị. I don't want to enter the politics about women's hair. ndọrọ ndọrọ politics. Ready? Let's begin ka anyị bido. Oseloka nọ n'ime ụlọ ya taa. Oseloka nọ n'ime ụlọ ya. taa ọ gbanyụrụ ekwentị ya maka na ọ chọrọ itinye anya n'ihe ọ na-eme ọ gbanyụrụ ekwentị ya maka na ọ chọrọ itinye anya n'ihe ọ na-eme. Ọ na-akụzi nkụzi n'ịntanetị. Ọ na-akụzi nkụzi n'ịntanetị. Ọ na-akụzi ka e si ekwu okwu ọha. Ọ na-akụzi ka e si ekwu okwu ọha. Ọ na-akụzikwara ndị na-asụ nsụ ka e si akwụsị ịsụ nsụ. Ọ na-akụzikwara Ndị na-asụ nsụ ka e si akwụsị ịsụ nsụ. Ọ na-akụzi ya na YouTube. Ọ na-akụzi nkụzi otu ugboro n'izuụka na YouTube. Ọ na-akụzi nkụzi otu ugboro n'izuụka na YouTube. Ebe ahụ ka o si achọta ndị na-akwụ ya ụgwọ ka ọ kụzikwuoro ha. Ebe ahụ ka o si achọta ndị na-akwụ ya ụgwọ ka ọ kụzikwuoro ha. Ndị ọ na-akụziri bigasị na mba dị iche iche. Ndị ọ na-akụziri bigasị na mba dị iche iche. Ọ naghị akwụ ụgwọ ịma ọkwa ihe ọ na-akụzi. Ọ naghị akwụ ụgwọ ịma ọkwa ihe ọ na-akụzi. Onye hụ ihe ọ na-akụzi na YouTube, ọ masị ha ịmụtakwu. Ha edenye aha, kwụọ ụgwọ. Onye hụ ihe ọ na-akụzi na YouTube, ọ masị ha ịmụtakwu, ha edenye aha, kwụọ ụgwọ. Oseloka bidoro azụmahịa nkụzi a afọ ise gara aga. Oseloka bidoro azụmahịa nkụzi a. afọ ise gara aga. Oge ahụ, ọ ka na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ gọọmentị. Oge ahụ ọ ka na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ gọọmentị. Mana ego nkụzi na-enye ya karịrị ego gọọmentị na-akwụ ya. Mana ego nkụzi na-enye ya karịrị ego gọọmentị na-akwụ ya. Ọ hapụrụ ndọrọ ndọrọ ụlọ ọrụ afọ atọ gara aga, bido mewe naanị ihe na-enye ya obi aṅụrị. Ọ hapụrụ ndọrọ ndọrọ ụlọ ọrụ afọ atọ gara aga. bido mewe naanị ihe na-enye ya obi aṅụrị. And so the words we've learnt in this story are itinye anya, to concentrate or look closely, ịsụ nsụ